ndeewo ndị ọma abịa m ka m kọwara anyị ọnọdụ ụfọdụ anyị na-ahụta n'ebe ụmụaka anyị nọ maọbụ ụmụaka ndị anyị na-ele anya ụfọdụ sị "Mm, nne na nna ejirila ya gwọọ ọgwụ ego maọbụ ha sị ha hapụ nwa a, ọ wee imbe imbecile ihe a na-akpọ ya wụ autistic gịnị bụ autistic autistic bụ nwa maọbụ onye nwere Autism Spectrum Disorder. A na-ahụta ọnọdụ dị otu a n'ọtụtụ ụmụaka siteri mgbe a mụrụ ha ha na-eto a bịa chọpụta ọnọdụ dị otu ahụ nwa nwere autistic mgbe ụfọ ọ naghị egwucha egwuregwu ya na ụmụaka ibe ya ndị ọzọ ha anaghị ekwu okwu were were ha na-ekwu okwu na ntị ntị ha na-eme otu ihe ha emee ya ugboro ugboro dịka mgbe ụfọ ha na-ahụ aka n'ihu mgbe mgbe mgbe mgbe ụfọdụ ị hụ ha abịa nọ otu ebe na-ele anya otu ebe mgbe ụfọdụ ha anaghị ekwu okwu ha nwee ikwu okwu ha bịa ha ekwu okwu na ntị ihe a bụ ọtụtụ ejirimara nwatakịrị ọbụla nwere autistic ụmụaka ndị a dị otu ahụ mgbe ụfọ Ọ dị ọtụtụ ihe a na-eji ama ha. Ha anaghị esonyechali ụmụaka ibe ha, ha anaghị apụta ebe ndị ọzọ nọ, ha na-alike ịnọrọ onwe ha, na-emere ihe onwe ha. Mgbe ụfọdụ, ha na-ahụ otu ihe n'anya karịsịa. O nwere ike wụrụ egwu maọbụ ngwongwo ha ji egwu egwuregwu maọbụ ya wụrụ na o nwere o o nwere ihe ihe onyonyo maọbụ ihe nkiri ha na-alike ile. nke nwe o nwere ike ị sị ha bịa saa ahụ ma ọ bụ ị sị ha bịa ka a saa ha eze ha ajụ gị ị sị ha ngwa aga m enye gị ihe dị otu a ịga nwa ọ ga-ewute ha ha bee mana ị sị ha la kwe ha nkwa ihe ahụ ha hụrụ n'anya obi atọ ha ụtọ ha eme ihe ahụ ị chọrọ ka ha mee ngwa ngwa ụmụaka ndị a dị otu ahụ ọ bụghị ịgba ụmụaka ndị otu ahụ ọ bụghị na ịgba afa ọ bụkwanụ ihe ndị nne na nna ha metere dewere ha n'ọnọdụ a maọbụ oke ọgwụ nne ha na nna ha ṅụrụ maọbụ na ọ bụ ihe ọjọọ ha metere maọbụ na ọ bụ ọ wụghị ihe ọ wụghị ihe mmụọ n'ihi ụfọdụ bịa sị ha asị ọ ihe mmụọ ụfọdụ sị ha sị na ihe a wụ ihe nna nna ha metere nwa a lọrọ ahụ ụwa o nweghị ihe dị otu ahụ ụmụaka ndị dị otu ahụ ha ka na-abakwa uru hmm. ọ bụrụ na e nwee ike tinye ha n'ụlọ akwụkwọ o nwere ụlọ akwụkwọ e wepụtara iche ebe a na-akpọga ụmụaka ndị dị otu ahụ a kụziere ha ihe a na-akụziri ha ihe nyere ha aka ma ikwu okwu were were ịkọwa ịkọwapụta ebumnobi ha ha eme onwe ha express n'ụdị pụrụ iche a na-enyekwara ha aka ịmụ ihe ha mụta ọtụtụ ihe kwesịrị ka ha mụ ụmụaka ndị dị otu a ha na-etokwa eto dịka ụmụaka zukwara oke ha na-eto buo height too eto dị mma n'anya kama o si n'otu gị nwa na onwe gị bụ nne na nna ji hazie haziere nwa ahụ ọchị ụtọ ahụ dabara ụfọdụ na-eme a hapụ ha na-asị ha wụ imbe hapụ enwere ihe ọma enwere ihe ọma ụmụaka ndị a na-enwe ọgụgụ isi hmm. ụfọdụ n'ime ha na-enwe akara aka pụrụ iche ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ akwụkwọ ị ga na-ahụ ọtụtụ ụmụaka ndị dị otu a ha nwere akara aka pụrụ iche chukwu ji gọzie ha ọ nọ ha n'ime kama ọ bụrụ na ị nwee ike tinye nwa ahụ ebe o kwesịrị ha ga-eme ka akara aka ahụ pụta ihe ha pụkwara ịbụ uru echi ụmụaka ndị nwere ọnọdụ ahụ nke bụ ihe m ji wepụta ihe a bụ dịka onye nkụzi m wụ anyị na-abịa ụlọ akwụkwọ anyị na-ahụkwa ọtụtụ ihe anyị na-agụ akwụkwọ anyị na-ahụkwa ọtụtụ ihe ọ bụrụ na ị nwere nwa dị otu ahụ eluzula hope gị uche gị apụla n'ebe nwa ahụ nọ ka nwee ntụkwasị obi ebe nwa ahụ nọ kama jiri nwayọọ kpọrọ ya gaa ebe e kwesịrị ka a kpọrọ ya gaa ka ha nwee ike tụziere ya ka nyere ya aka ma ụdị ihe ọ ga na-eri ga na-enyere ya aka n'ụbụrụ isi ma otu a ga-esi na-agwa ha okwu nwere ha ndidi n'ihi na ọ bụrụ na ị nweghị ndidi ị gaghị enweta ha gị sị na nwa a abahụ uru mọbụ dịka a sị na ọ wụ imbecile na otu